Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana zochitika m'dziko lathu lino la Malawi. Chomwe tikakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani. Hey, chipakali pano mdziko muno muli zigawenga 15 zimene zachoka kwa Kagame ku Rwanda wazipanga hayala kuti pa tsiku lodzadzoza a Peter Mutharika kukhala president wa Malawi. zigawenga zimenezi zizawaphe a Peter Mutharika zidzachite disguise kuti zavala uniform ya Malawi kapena ena a iwo adzapange disguise kuti avala uniform ya DPP kenaka azachite zinthu zachiwembu tizangoona president athu akugwa pansi akufa kuti pakhalenso masankho ena Gentlemen, Chakwera must die, one. It is not a matter of saying what, even atafa lero, tilibe chimene tikuluza, mavoti waluza kale, koma apapa tsopano he is fighting the Malawian nation. Ndiyeno Amalawi apapa palibe chifukwa choti tizimuona Chakwera ngati ni munthu wofunikira. Chakwera, Chimunthu Banda, uh, mayi a Mtalimanja, uh, majaji akukhoti mkulu wa army mkulu wa polisi um, um, um, uh, kabwira these guys must follow each other one by one koma tisanapange zimenezo kuti azindikire kuti zichitikadi tifuna pokwana mawa zigawenga zonse za ku rwanda zitoledwe zili maliro ngati si mawa mkucha Mmamawa, anthu amenewa akhala akukaperekeza zigawenga za ku Rwanda ku Air Rwanda ku Kamuzu International Airport ku Lilongwe, anthu akupita kwawo koma ali mitembo ata atavekedwa mbendera either za Rwanda kapena atavekedwa mbendera za Malawi za usilikali. Ndikufuna ichi nichimveketse bwino bwino kuti Chakwera adziwe tsopano kuti once that happens, Chakwera is on fire. this man is an evil man and mtima wake ndi woyipa woyipa makina athu atsimikiza kotheratu kuti kwalowa zigawenga tachita locate figure at 15 of them ali mdziko muno satithawa amenewo olo pang'ono ah satithawa olo pang'ono we are ready for them satithawa amenewa They must go back to their home country by today sunset. They should have left Malawi. This is Gawenga. And this should be a wake up call to Chimunthu Banda and Chakwera kunena kuti their death toll is just about to take place. Amalawi sitingakhale opusa kumuchosa iye atatizunza kwa zaka 5 munthu kumatipangira zinthu za nkhanza ngati zimenezi tamvani ndikuwuzeni dzulo ndinapita ku chalichi nde iye adaika ma drone madera osiyanasiyana a Blantyre chifukwa amadziwa kuti munjira ina iliyonse as long as ndili mdziko muno ndiye kuti ndiyenera kupita ku tchalitchi basi ndipo sindipitanso kwina madera ake akhala a Blantyre nde anatumiza anthu poyamba kumalo kumene ndimakhala poyamba kupita kukagogoda kumenekoko ati kukafunsa kuti amene amakhala umo ali kuti ku midzi. Ndiyeno zimene zija zachitika, ife tatulukira dzulo, ndi mmene makina athu amachita capture kuti iye watumiza anthu a ma drone kupita mmadera osiyanasiyana malinga ndi uthenga umene ndakuperekerani uja. Ndiyeno uh, pompopompo uh, panali swift action from our satellite crew and uh, that has done its work. By dzulo madzulo, zigawenga zake probably zitatu kapena 4 zinali zitafa. Lero, chafa chotsirizira chimene chimakagogoda kumene ine ndimakhala. Ndiye tifuna tikuuzeni, kunena kuti that is no mean business and we don't care kaya iyeyu wata- wapanga chani kaya apanga chani. Gentlemen, don't trust our army chifukwa our army is a mixed bag. Pali Malawi army ndiye pali Chakwera kapena Malawi Congress army. Ndiye anthu amene aja kuti muachite allocate kuti atchinjirize president sizingatheke ayi. Ndikovuta. We must take the reins into our hands up until this man uh, Peter Mutharika is appointed wachitidwa vest ndi udindo kuti akhale president wa Malawi pomwepo azayamba tsopano kusankha bwinobwino monga mwamva tikumuchenjezera muja Komanso we don't trust our police chifukwa in police there are also two mixed things M- m- a- police ya malawi ndi police ya malawi congress party ndiye chifukwa cha chimenechi ife tikukakamizidwa kuti um, uh, uh, tichinjirize president wathu kunoko ku prophecy update tikanena chonchi zindikirani kuti anthu aku rwanda akupita mu, mu, mu ma coffin Kunabwera gulu la Mossad kuno ku Malawi, linapita mu coffin. Timanena ngati masewera chonchi. Kunabwera azungu amene anabwera ndi mfuti zimene zinali programmed kuti zipolopolo zingom'tsata munthu, anathawa, 5 a iwo anapita mu coffin. Kunabwera anthu a ku Nigeria. Tinawachenjeza kuti anyamuke m'dziko muno adzipita kwawo. Anthu aja anapanga makani, anapita atatu, a, asanu adapita mu coffin. Ndiyeno panopa, a, kunabwera a gulu limene limatchedwa kuti a satellite gorillas satellite gorillas linali assorted gulu limene lija ena anali mapalestina ena anali amwenye ena anali kaya mitundu yanji ena azungu kaya ena andani gulu lonse lija aliyense anachitidwa ad- identified ali m'bokosi atafa Unfortunately a Chakwera samanena zinthu zikamachitika amaopa kutino anthu mungamaone ufooko ndiye pano tikupereka ultimatum kwa anthu amene mwachokera ku Rwanda asilikali akupha amene mwachokera ku Rwanda you have been very successful in other countries koma in Malawi you'll fight with the angels of the Lord Ndiye tikukuuzani kunena kuti mwakhala mukukhala chipambano m'mayiko ena kumanka mukumapanga zamtopola kumanka mukumapanga zamtopola m'mayiko ena ku drc kuti koma kunoko ku malawi kuno you are not going to do that aa mumenyana ndi zinthu zimene simukuzidziwa ndiye ngati kuli kotheka lero mukwere ndege yanu muzipita kwanu kwa kagame we dont want kagame aa kagame has no powers in other african countries kuti azitipanga ife tizikhala pa theng'enenge aa he is just an old rascal munthu wopanda nzeru amene satha kuganizira kuti kodi africa ndi chani kodi anthu anga ndi chani munomo tili ndi maruwandizi ambiri amene akukhala mdziko lathu muno We never do them nkhanza ina iliyonse koma him wants us kuti tichite suffer ngati mmene iye wachitira, wachitira suffer Mahutu ku ku Rwanda kuti azifika akuvutika mpakana lero kusiya chuma chawo wamanga anthu ambirimbiri achina Zikhale Ng'oma akhala aku, akuzunza anthu amene wawa kunoko tinayimira anthu aja tsopano apulumuka nde iye akupereka tsopano chi, chi, chi, chi, chi, chi, chipha, chi, chipha choti chidzaphe anthu a Malawi uh, kudzera mu asilikali wake potichita assassinate president elect a Peter Mutharika ndikufuna kuti uh, ndikutsimikizireni a Malawi no fear no what tilibe server kuno ku prophecy update tikafika pamenepopo ayi mawa This time asilikali aku Rwanda onse akhala atamwalira onse palibe amene ati achitidwe spare pasapite wa mbewu aa aa onse akhale ataphedwa zigawenga zimene zikhale zitaphedwa komanso inu a dpp nthawi zina zache musamangokhala nkhwi kumangozimva u mighty party mm take role in these things anthu tikamalankhula Fufuzani tili kuti, tithandizeni anthufe takhala tikuononga ma million ndi ma million a ndalama, zinthu tikunena panopa ndiye kuti tiononga ma million inu mwangokhala basi ee ndalama tilibe, ee ndalama tilibe basi ntchito yanu kumwa mowa mwa- muti mwawina kumwa mowa kumwa mowa kumwa mowa kumene kuli kulakwa you are too gentlemen for a political party you are too gentlemen for a, a, a, a, the defense of a, a, a country you are too gentlemen for a, a, a advancement of an administration You are too gentlemen. Tikunena kuti tayesesani muzitifufuza anthufe tili kuti tem- a- tizigwira limodzi ntchitoyi panopa pamene tafika pano sitikutchinjirizatu mtundu wa malawi wokha tikutchinjiriza even sovereignty ya malawi amene ali presidential candidate wanu amene wawina masankho musamangokhala nkhwii nkhwii basi ndinu ma gentleman basi muzingomva a honourable chakuti a honourable chakuti mm -mm. nthawi ya honourable pakali panopa ichoke ena aife tikuvutika pano ife maprofesa tikugona ni njala tikuvutika mabanja athu sakudziwa kuti tili kuti ana athu sitinaonane nawo zaka zaka zidzukulu zathu kalekale kwathu kwachitika maliro ambirimbiri sitinapondeko koma tikumenyera ufulu amalawi kuti apulumuke mudzanja la chakwera now we are saying musamangokhala nkhwii uh -uh.